Di ya amụta ịpị ụtara aka wee suru ma wụrụ nne. Ma sikwazie na nkiri nkiri ka a na-ekiri ododo. Ejide ododo eni ozu ka njụkwa. Ndị be anyị unu ewekwarala m iwe. Na mụwa agadi nwaanyị na-emekwanụ mvuni ụkpa bụ evunie m ụkpa ekwuru ekwu maka nnataba. Igbo bụ Igbo na-ekele m unu. ndị ọma njem ọnụ n'ụlọukwu n'ugbo achalugo nwaanyị mbem eburugokwa bata n'ọgbọ n'ebe ọnọdụ mmụta na ahụike nke obodo anyị dị unu ma na mmụta bara nnukwute uru n'ala anyị mere eji asị na onye njenje ka onye isi awọ mma ma wụrụ nne onye na-enweghị mmụta nọkwanụ ka onye ọbụla kọrọ n'isi ya ọkwa njọ obodo ọbụla nwere ndị gụrụ akwụkwọ na ibe ọma na-erutewe nso ọkwa nne ya bụ ndị isi ọchịchị obodo anyị gbanụ mbọ dozie ọnọdụ agụmakwụkwọ obodo anyị ka ọ dịkwanụ ka ụka akpara akpa ọ bụ isi ka eji ekwe ya nnene ndị nne na nna na-agbakwa mbọ zụọ ụmụ unu n'akwụkwọ maka na nwa m bụ onye ọkaikpe bụ maka na m zụrụ ya n'akwụkwọ na nwa m bụkwanụ dibịa oyibo bụ maka na m zụrụ ya n'akwụkwọ okwu eziokwu eyi oloko n'elu ndị isi ọchịchị obodo anyị bikonụ doo ndoriko gbanụ mbọ dozikwazie ọnọdụ ahụike obodo anyị maka na ibe anyị na-ahụ n'ọya covid-19 a nke dakwasara mba ụwa niile egosila na ọnọdụ ahụike anyị adịchabeghị otu o kwesịrị ịdị ọma wụrụ ajọ iwe unu makwa na ahụike bara nnukwu uru n'ala anyị mere ndị igbo ji lecha anya gụọ nwa wa awa sị na iwe aka ndụ ọma wụrụ nnene ndụ ka ụba ọkwa mma akụ aka ndụ ọma wụrụ ibe mere eme ma sikwazie na aghara ndụ kpaa akụ onye iro erie ya ọma wụrụ ajọ iwe ya bụ ka anyị jikọọnụ aka ọnụ gbaa mbọ dozie ọnọdụ ahụike na mmụta nke obodo anyị maka na anyụkọọ mamịrị ọ gbọọ ụwụwụ ayiri n'igwe achụwa ndị iro ma wụrụkwa ụtọ na ụtọ ka nwanne na nwanne ji kee nwa mbe nwamgbọ ha dịka ibe a na-atụnye n'ọnụ ka njụkwa eyi a sị na ekelekwanụ onye gwọrọ akịdị o tinye mkpagharị ya bụ anya wụrụ ugo ya onye ugo na anaghịkwanụ ahụ ugo kwa daa Ugo wụ eze nnụnụ ọma wụrụ nnene agaghị m emechi ọnụ ma ọ bụ na m ekeleghị n'ụzọ pụrụ iche onye isi Chineto Ozigbo Foundation onye nwere mmasị pụrụ iche n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo mere o ji lechaa anya wee hazie asọmpi a Kpọọ achara ugo wee gbanie egbe m enu maka na a sịrị na a kọta nke dị onye ọrịa mma osisi werite ya isi enu ọma wụrụ nnene onye isi Chineto Ozigbo Foundation achara ugo nwanyị mgbe m na-ekele chi gị na-ekele ike nka gị na-ekele ibe na-ejere gị ozi ma na-ekelekwa ibe ị na-ejere ozi asịrị m onye isi na ị ga-adị